Лӏакъуэ куэду зэхэт лъэпкъхэм я бзэм и кӏуэцӏкӏэ псалъэкӏэ зыбжанэ къыщокӏуэкӏ. Адыгэм и деж къыхэгъэщыпхъэщ къэбэрдей псалъэкӏэмрэ кӏахэ псалъэкӏэхэмрэ. Иужьрейр иджыри зэхэтщ шапсыгъ, бжьэдыгъу, хьэтыкъуей, абазэхэ, кӏэмыргуейуэ. Аращи, зэкъуэудауэ псэу Апхуэдиз псалъэкӏэ зиӏэ ди лъэпкъыр куэд щӏауэ хуэныкъуэщ зы алфавит, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ тхэпкъылъэ. Нобэкӏэ адыгэм къыдогъэсэбэп кирилл символкӏэ гъэпса тхэпкъылъитӏ. Зыр къэбэрдей-шэрджэс диалекткӏэ зэджэм ейщ, адрейр Адыгей диалект жыхуаӏэм. Ди къэтыным адэкӏэ нэхъ къыщыгъэсэбэпын хуейуэ къыдолъытэ. Къэбэрдей тхэпкъылъэ, кӏахэ тхэпкъылъэ терминхэр. Къыщынэмыщӏауэ, диаспорэм иджыри иротхэ латин хьэрфхэмкӏэ гъэпса алфавиткӏэ. Зы бзэу щыт адыгэбзэм и кӏуэцӏкӏэ тхэпкъылъэ зыбжанэ зэрызетхьэм и е куэду къыдокӏ. Зым и тхэкӏэм адрейр щощтэ, тхыбзэр зэрызэтемыхуэм щхьэкӏэ бзэр мызу жаӏэ, аращи, лъэпкъыр кӏуэ пэтми, нэхъ зэпэжыжьэ дохъу. Псоми зэращӏэщи, лъэпкъыр лъэпкъ хъун щхьэкӏэ япэрауэ хэку хуэныкъуэщ. Абы къыкӏэлъыкӏуэр бзэращ. Абы къыкӏэлъыкӏуэр культурэ жыхуэтӏэ щэнхабзэращ, хабзэращ. Ауэ япэ игъэщыпхъэр хэкур, итӏанэ бзэращ. Иджыпсту хэкум и гугъу тщӏынкъым, нэхъыбэр хамэ къэрал щопсэури. Ауэ мы хэкум ис тӏэкӏуи къапщтэу щытмэ, ахэри гупищу плӏыу, тхууэ гуэшауэ щыт мыгъуэщ. Ахуэдэу щыщытым дей бзэм и мыхьэнэр нэхъ лъагэ мэхъу, нэхъ лъапӏэ мэхъу. нэхъ лъэщ мэхъу, лъэпкъыр къызэщӏиубыдэн щхьэкӏэ. Аращи, хэкур зэуӏуу, зу щытхуэмыщӏыжкӏэ, бзэр зы тщӏыжыну, абы иужь дитыну хуейуэ сэ къызолъытэ. Бзэр зыщ, пэжым ухуеймэ, адыгэбзэщ ар. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, тхыбзэр кърагъэжьа иужькӏэ, Тхэпкъылъэ щхьэхуэхэр зэхагъэувэри, бзитӏ хъуу щӏидзам. Мо жыӏэкӏэ зыбгъупщӏыр зэхагъэхьэри, иджыпсту адыгеибзэ жыхуэтӏэным хуэдэу зы бзэ зэращӏар хъарзынэщ. Ауэ адыгэ жыӏэкӏэмрэ къэбэрдей жыӏэкӏэмрэ зэрызэхуамыгъэкӏуар дэ ди ныкъусаныгъэщ, дэ ди тхьэмыщкӏагъуэ мыгъуэщ. Абы къыщымынэу, а зы, а бзэм хэт а зы макъыр зэхуэмыдэу дотхыр. Адыгейм щытрадза тхылъыр мыдей къапшэмэ къэбэрдейхэр къеджэфкъым, къэбэрдейм щытрадза тхылъыр Адыгейм пшэу щытмэ абдей щеджэфхэкъым. Абы къыхэкӏкӏэ сэ сызэреплъымкӏэ, дауэ мыхъуами ди тхы тхыкӏэр зы тщӏын хуейуэ ара? Тхэпкъылъэр, алфавит жыхуаӏэр, тхэпкъылъэр зы тщӏын хуей.
Кӏахэ адыгэхэмрэ къэбэрдей адыгэхэмрэ я алфавитыр зы пщӏыныр пхузэфӏэмыкӏын хуэдэу щыттэкъым. Ауэ бзэщӏэныгъэлӏу ар зи ӏэнатӏэу щытахэм нэхъ къащтащ зы лъэпкъыу псэуар тхэкӏэкӏи тӏу иращӏыкӏыну. Атӏэ къэбэрдей тхэпкъылъэмрэ кӏахэ тхэпкъылъэмрэ сыт зэрызэщхьэщыкӏыр, сыт зэрызэтехуэр? Тхэпкъылъэр нобэ къапщтэу щытмэ, Къэбэрдейбзэм хэту адыгейбзэм хэмыту макъиплӏ щыӏэщ. Адыгейбзэм хэту къэбэрдейбзэм хэмыту макъий щыӏэщ. Адыгэбзэми къэбэрдейбзэми зэхуэдэу яхэту макъий щыӏэщ, зэхуэмыдэу ятхыу. Адрейхэр зэхуэдэу ятхри, ар ди насыпщ. Ди алфавитхэр зэрызэщхьэщыкӏыр хьэрф, макъ зэмыщхьхэм къинэмыщӏауэ щымрэ жьымрэ, мис а мис а хьэрфитӏымкӏэ щапхъэ къэсхьынщи, Къэбэрдейм хьэрфу урысым хуэдэу, хьэуэ, урысым хуэдэу тӏу жысӏэнути, ауэ, щыщ дызэриӏэр. Шы, шы, щы, щӏы зэрыщытыр. Кӏахэхэм шы, щы, щы, щӏы зэраӏэр. А иджыри мис а шъури щӏыри а шым хэхьэнущ, ауэ абы тепсэлъыхьэнкъым. Сытми, зыуэ, макъ зыуэ щыту, ауэ тхауэ, я тхэкӏэр зэрызэмыщхьым, къыхэкӏыу мис а хьэрфу щыращ диӏэр икӏи жьыращ. Дэ ди дейкӏэ а зэратхэр урыс щы, ща, мис а зэрыжаӏэ хьэрфым хуэдэу ятх. Кӏахэхэм а ди щыр шымрэ сытми хьэрф пхъашэм и гъусэу ятх, нтӏэ. Жьыр ди дежкӏэ жымрэ хьэрф щабэмрэ зэгъусэу, кӏахэхэм жымрэ хьэрф пхъашэмрэ зэгъусэу ятх. Мис ар зэмыщхьу щытщ икӏи абы проблемэ хэтщ, сэ къызэрыслъытэмкӏэ. Сщхьэ жыпӏэмэ, къэбэрдейхэр кӏахэбзэкӏэ зыгуэр тхауэ къеджэну иужь щихьэкӏэ, ахэр къызэрэджыкӏыныр къагурыӏуэкъым, ахэр зэмыщхьыххэу ялъытэ, зэрызы макъыр ящӏэу щытамэ, нэхъ гурыӏуэныгъэ хэлъыну щытынут, сэ къызэрысфӏэщӏымкӏэ. Аращи, ахэр зы пщӏыж зэрыхъуныр абы фӏыуэ икӏи хэлэжьыхьу щытащ, сэ зэрысщӏэмкӏэ, адыгэбзэ щӏэныгъэлӏхэри икӏи иджыпстуи йогупсыс, адыгэ щӏалэгъуалэ гуэрхэр, адыгэпсэ хэкупсэу щыт щӏалэгъуалэ гуэрхэр йогупсыс. Адыгэ алфавититӏыр зы щӏыным теухуауэ лэжьыгъэ екӏуэкӏащ ипэкӏэ. Гуп абы елэжьам зыри яхузэфӏэмыкӏауэ жыпӏэ хъунукъым. Ауэ нобэр къыздэсым

Это, безусловно, облегчит, облегчит и взаимопонимание, это будет и иметь очень большое значение для развития, для возрождения культуры. Алфавит къамыгупсысу, ауэ щыӏэ алфавитым, алфавититӏыр зэпэгъунэгъу зращӏын ӏуэху зрахуэу Къумахуэ Мухьэдин я пашэу абы щыгъуэ Къумахуэ Мухьэдин псэут. Елэжьауэ щытащ ди щӏэныгъэлӏ зыбжанэ икӏи минитӏрэ зы гъэм минитӏрэ зы гъэм илъэс пщыкӏубл мэхъу, мис мыпхуэдэу мазаем и кӏэ гъэтхапэм и пэ абдехьэм дех хуэзу махуэкӏэ сщӏэжкъым, сыщымыуэм мазаем и кӏэ махуэхьэрат зрихьэлӏэр. Ди Правительствэм я пащхьэ иралъхьэщ алфавитым зэхъуэкӏыныгъэ хэплъхьэ хъуну и унафэ къащтэщ абжыми, Адыгэ псалъэ газетми къытрадзэжауэ щыта, мы унафэ газетым къыщытехуа махуэм щыщӏэдзауэ къару егъуэт, жаӏэри. Абжьыгъуэ Кӏуэкӏуэ Валерэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщӏти, абы и ӏэ щӏэлъыжу къытрадзауэ щытащ абы. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, Адыгэ Республикэм я парламентым а унафэр иджыри къыздэсым къимыщтауэ абы щӏэлъщ. Абы фӏыгъэ дахагъэ гуэрхэр хэлъщ а лэжьыгъэм. Ауэ сызэреплъымкӏэ, ар аргуэру къэщтэжауэ иджыри, нэгъуэщӏ зы комиссэ аргуэру абы елэжьыжыну, абы зригъэужьыну, и чэмыгъэхэр иригъэкъужыну, и мыхъуну хэлъхьэр хигъэкӏыну, хэлъын хуейуэ хэмылъхьэр хигъэувэжыну зы комиссэ аргуэру гъэлэжьэн хуей. Ауэ мызыгъуэгум комиссэм хэтхэр псоми езым я плъыкӏэр къегъэтхауэрэ. Армырамэ къикӏ щыӏэкъым, зым етхри адрейм ӏэ щӏадзыжри йожьэж. Ахуэдэу хъун хуейкъым. Мис а сэ зэрыстхам хуэдэу, комиссэм хэтхэм псоми езым я еплъыкӏэр къатхарэ, Ятхахэр зэхуэтхьэсауэ щытмэ, мис абы зы купщӏэ къахэтхыжыфынущ. Ахуэдэу дымыщӏмэ, лъыкӏуэтэнукъым. Ар Адыгейм къащтакъым, иджыри къащтакъым Адыгейм. Къызэрамыщтари зыбгъумкӏэ нэхъыфӏщ. Адыгей тхыкӏэм дэгъуэ гуэрхэр хэлъщ, Къэбэрдейм хэмылъу. Псалъэм щхьэкӏэ О жыхуэтӏэ макъыр Адыгейм хэткъым. Ар, а дамыгъэр, уэуэ къагъэсэбэп абыхэм. Иджы абы фӏыуэ къихьыр сыт? Зы макъыр дамыгъитӏкӏэ умытхыу зы дамыгъэкӏэ птхыну ӏэмал къует абы. Ар зы, етӏуанэрауэ, езы О-р щыхэмыткӏэ, а О дамыгъэр лейуэ щхьэ хэтын хуей мыстым, клавишым. Ар я нэм къыфӏэна си гугъуэщ абыхэм. Хъарзынэжу а ӏуэр ахуэдэурэ къэдгъэсэбэпт, мыр щхьэ зэпхъуэкӏрэ, мыр щхьэ зэпхъуэкӏын хуей жаӏа хъунщ, жызоӏэ, зыуэ. Етӏуанэрауэ, мис мо нетӏэ зи гугъу сщӏа кӏэ зыпыт шым и ӏуэхура. Ар клавишым хьэулейу къыхонэж, а проектыр къапщтэу щытмэ. Ахуэдэу тхыкӏэм теухуауэ иджыри елэжьыпхъэу, иджыри я псэм нэгъэсыпхъэу хэт ӏэджэ абы. Ахьэр щхьэусыгъуэ ящӏри, ахьэр ӏэубыдыпӏэ ящӏри къэмыщтауэ си гугъэщ сэ. Фӏэкӏи ахьэр хумейуэракъым. Ахьэри хуейщ зы тхыбзэм дыхуэкӏуэну. Зэрыхуейм сэ шэч къытесхьэкъым. Ауэ дахуэдэ а тхыкӏэр зэрытщӏынур? Тӏуми къемыхьэлъэкӏыну, тӏуми тыншу къагурыӏуэну, тӏури абыкӏэ тыншу ебгъэджэфыну зы къызэдыхэтхыфу щытмэ, ар ямыдэу щыткъым. Къэбэрдейми, мис а комиссэм ар щигъэхьэзырым щыгъуэ, Адыгейм и тхыкӏэр тӏэкӏу нэхъ япэ иригъэщ хуэдэу ищӏа, пэжым ухуеймэ. Абыхьэм къащтэн щхьэкӏэ. Псалъэм щхьэкӏэ еиныгъэ къызэрыкӏ префикс жыфӏэрэ. Ахуэдэхэр псалъэм пыту ятхыну къащта псалъэм щхьэкӏэ. Ар пэжкъым, захуэкъым, Адыгейм ахуэдэу щащӏ щхьэкӏэ. Сыту жыпӏэмэ, ди адыгэбзэ псалъэхэр арм, армырами кӏыхьщ хуабжьу. А кӏыхьым аргуэру еиныгъэ къэзыт префиксри пыбгъэувэжмэ, нэхъ кӏыхьыж мэхъу. Аращи, Къэбэрдейм зэрищӏар нэхъыфӏщ абыкӏэ. Адыгейм и жагъуэ тщӏынкъым жаӏэрэ къуаншэр къыщӏэпщтэн щаӏым. Нэхъ захуэр, нэхъ пэжыр, нэхъыфӏыр дэтхэнэрами ар къыхэпхын хуейуэра. Ууей-сысей иӏэкъым, псори дызыадыгэщ. Аращи, нэхъ тхыгъуафӏэр, нэхъ жыӏэгъуафӏэр, нэхъ зехьэгъуафӏэр къыхэтхын хуейуэра. Иджы абы щыгъуэ минитӏрэ зы гъэм дэ ди лъэныкъуэкӏэ дамыгъищ зэтхъуэкӏыу кӏахэм я лъэныкъуэкӏэ дамыгъитӏ-щы зэрахъуэкӏыу зы лъэбакъуэ зыхуэтчауэ щытамэ, а илъэс пщыкӏублым и кӏуэцӏкӏэ зыри нэгъуэщӏ лъэбакъуэ дымычыхауэ щытами, дамыгъитху, дамыгъихыр ди зыхуаку дэхауэ, алфавитри нэхъ зыпэгъунэгъу хъуауэ, ди ӏуэхури нэхъ тынш хъуауэ къыщӏэкӏынт. Абы къыхэкӏкӏэ иджыр алфавит ӏуэхур дыщытеткӏэ жысӏэну сыхуейт. Алфавит къыхуэгупсысын хуейкъым. Мыбы ещӏэн хуейр мис а минитӏрэ зы гъэм кърахьэжьа ӏуэхугъуэрати, пӏалъэ-пӏалъэкӏэрэ алфавититӏыр зыпэгъунэгъу щӏыуэ, щӏауэ, Зыми къемыхьэлъэкӏыу, дэтхэнэ зыми къемыхьэлъэкӏыу Майкъуапэ къыщыдэкӏа газетми тхылъми къеджэфу, Налшыч къыщыдэкӏа газетми тхылъми Адыгэ Республикэм щыпсэур къеджэфу, хамэ къэралым щыпсэу адыгэхэри мис абы хуэшауэ Тхыгъэкӏэ дызэрымыщӏэм, зы литературэ демыджэм, зы тхылъ демыджэм, зы газет демыджэу щытмэ, ди бзэр кӏуэ пэтми, нэхъ зыпэжыжьэ хъун мыхъумэ, нэхъ зыпэгъунэгъу хъунукъым.
Къумахуэ Мухьэдин хуэдэ бзэ щӏэныгъэлӏхэм ялэжьам дауикӏ купщӏэрэ гупсысэрэ хэлъщ. Ауэ илъэс пщыкӏубл хъуауэ и пӏэ имыкӏ ӏуэхум мыхъуа гуэр къыхэкӏауэ аращи, проект ягъэхьэзырауэ щытам теӏэзэщӏыхьыжын хуейщ. Абы къэбэрдей адыгэхэри кӏахэ адыгэхэри зэхуэдэу хэлажьэмэ нэхъыфӏщ. Къезэгъмэ, щыпкъэмэ, нэгъуэщӏ лъэпкъхэми щапхъэ ятетх хъунущ.
Нобэ жьэбзитӏым хуэкӏуа адыгейбзэ, къэбэрдейбзэ жыхуэтӏэ бзитӏыр зы адыгэбзэ тхуэщӏыжыну си гугъэщ. Пэжщ, абы хэт къудамэхэм дэтхэнэ зым я псэлъэкӏэм ухэзэрыхьыфынукъым. Шапсыгъыр шапсыгъыбзэкӏэ псэлъэфынущ, абэзэхэр абэзэхыбзэкӏэ, къэбэрдейр къэбэрдейбзэкӏэ, ауэ Нобэ къэбэрдеибзэм хэмыт жыӏэкӏэ гъэщӏэгъуэнхэр адыгейбзэм хэтщ, адыгейбзэм хэмыт гъэщӏэгъуэн гуэрхэри къэбэрдеибзэм хэтщ, псалъэ зырызхэри ахуэдэщ. Иджы япэ игъэщын хуейр сыт, сэ сызэреплъымкӏэ, япэрауэ, жыӏэкӏитӏми яхэт зэхуэдэ макъхэр зэхуэдэ дамыгъэхэмкӏэ ятхыу щӏыныращ. Абы къыкӏэлъыкӏуэр адрейхэращи, кӏуэ хэмыт макъым сыт хужыпӏэн, ауэ макъыу хэту хъуар зэхуэдэу ятхыфу щытмэ, мис ар зы бзэм дыхуэкӏуэжынымкӏэ, нэхъ дызэщыщ дищӏыжынымкӏэ, ди щӏэныгъэм нэхъ зиужьынымкӏэ и фӏыгъэшхуэ къыдэкӏыну сэ си фӏэщ мэхъу. Итӏанэ абы имызакъуэу абы психологие мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Мес Адыгеймрэ Къэбэрдеймрэ зэгурыӏуэри, я тхыкӏэр зы ящӏащ, жаӏэрэ апхуэдэ хъыбар дунейм щыӏэу щытмэ, псори мыбы нэфӏкӏэ къэплъэнущ, я гугъэр хигъэхъуэнущ абы. Абыи гукъыдэжышхуэ къаритынущ лъэпкъым. Амрамэ, лъэпкъым иджыпсту Тыркум щыӏэр тыркубзэкӏэ мэпсалъэ, хьэрып къэралхэм щыӏэр хьэрыпыбзэр къатекӏуэу мэпсалъэ. Мыбы щыӏэри ди жагъуэ зэрыхъунщи, щыпсалъэм дей тӏэкӏу адыгэбзэ псалъэу щытми, Къэралыбзэу щыту жаӏэ щыӏэ хуэдэу щытми, къэралыбзэу зэрахьэкъым, адыгэбзэр кӏуэхукӏэ нэхъ кӏащхъэ хъуру йокӏуэкӏ. Ар шынагъуэщ. Къэрал щыхъукӏэ, щӏыналъэшхуэ щыхъукӏэ, абы лъэпкъ, е а лъэпкъым щыщ къудамэ зыбжанэ имысынкӏэ ӏэмал иӏэм. Апхуэдэу. Псалъэкӏэ зэщхьэщыкӏ яӏэу зы щӏыналъэм къудамэ зыкъом зы е зыбжанэ щисым деж литературэбзэ жыхуиӏэр къыщащтэм де алфавитыр зыгуэрым тращӏыхьын хуей мэхъури, литературэбзэр къыщащтэм де ӏуэхугъуэ куэдым ӏуэхугъуэ куэдыр зэпалъыт. Япэрауэ, абы ирипсалъэ цӏыхухэм нэхъыбэу пӏэрэ, нэхъ мащӏэу пӏэрэ? Етӏуанэу макъ бжыгъэкӏэ е а макъхэр хьэрфхэу щыдгъэлъэгъуэным дей дэтхэнэм и псалъэкӏэм и хьэрфхэм нэхъ бжыгъэкӏэ нэхъыбэ хъуну, нэхъ мащӏэ хъуну пӏэрэ жиӏэу апхуэдэу къыдогъэсэбэп. Псалъэм папщӏэ къэтщтэнщи, адыгэхэм нэхъ ди пэгъунэгъу, ди бзэгъу жытӏэнщ, абхъазхэм диалектышхуитӏ яӏэщ. Диалектитӏым бзып диалектмрэ, ашхъэрэ диалектмрэ щызэрагъапщэм щыгъуэ, зым и макъхэр хыщӏрэ тӏурэ хъут, адрейм ейр хыщӏрэ хырэ хъути, ику итуэ зы къыхахщ, абы иужьым и литературабзэр абы тращӏыхьа. Иджы, нетӏэ зэрыжысӏауэ, Къумахуэ Мухьэдин зи пашэу щыта комиссэр зэрызэхашар хъарзынэщ. Ар зы лъэбакъуэщи, абы ар и пщӏэ бгъэкӏуэд хъунукъым. Ар тхыдэм къыхэнэжыну зы ӏуэхугъуэщи, дгъэлъэпӏэн хуейщ икӏи лъапӏэщ. Иджы абы къихьар мыра: макъ гъум къикӏыу къэбэрдеибзэм хэт жьы тхыкӏэм и пӏэкӏэ, адыгеибзэм зэрыщатхым хуэдэу, жырэ твердый знакрэ зэбгъурыту ятхыну. Мыбы зыри хужыпӏэ хъунукъым, пэж мыр захуэщ. Къэбэрдейм зэратхыр пхэнжщ, апхуэдэу тхын хуейкъым. Зыгъэщабэ дамыгъэр, твердый мягкий знак жыхуиӏэр, жым уегъэувэри ар твердый знак хуэдэурэ къоджэ, ар ар сыт хуэдэ? Хъунукъым, ар пхэнжу ящӏа. Адыгейм зэрищӏар абыкӏэ нэхъ захуэщ. Етӏуанэрауэ, макъ гъум къикӏыу къэбэрдейбзэм хэт щы тхыкӏэм кӏэ зыпыт шыра жыхуэсӏэр Ипӏэкӏэ, адыгейбзэм зэрыщатхым хуэдэу, шы, твердый знак, тхыну, жари къащтащ. Ари ӏейкъым, ари хъунущ. Сыту жыпӏэмэ, къэбэрдейбзэм щы къикӏыу зетхьа кӏэ зыпыт шыр ща, урысыбзэм зэрыхэтыр шья, макъ псыгъуэ къикӏыуращ. Къэбэрдейми абы, адыгейми абы макъ псыгъуэ къыщокӏыр. Мыбдежым Къэбэрдейм ар наоборот жыхуаӏэм хуэдэу пхэнжу макъ гъум къиту тщӏащи, ари гъэзэхуэжын хуейуэ жаӏащи, ар хъарзынэщ. Ещанэрауэ, мис а щым пыдзауэ иджыри щӏы зэрытхыр, Иджыпсту Къэбэрдейм зэрыщатхым хуэдэу кӏэ зыпыт щымкӏэ мыхъуу, кӏэ зыпымыт щымкӏэ тхын хуейуэра. Кӏэ зыпымыт щымрэ башымрэ зэгуэувауэ, Къэбэрдейм, Адыгейм зэрыщатхым хуэдэу, щӏыри апхуэдэу тхын хуейуэ къащтащи, ари хъарзынэщ. Еплӏанэрейуэ, адыгеибзэм хэт уэ макъыр, мис ар о дамыгъэмкӏэ къагъэлъагъуэ, Къэбэрдей, Адыгейм къыщагъэлъагъуэ. Ауэ Къэбэрдейм ори хэт щхьэхуэу икӏи тӏэкӏу кӏыхьу укъоджэ. Укъоджэ, укъокӏуэ, уоплъэ, уолъагъу, солъагъу жыхуэпӏэным хуэдэ псалъэхэм зэрыхэтым хуэдэу, ор кӏыхьыӏуу оуэ укъоджэ къэбэрдейбзэм. Ауэ ар адыгейбзэм хэткъым. Щыхэмытым къыхэкӏкӏэ, зэрыхэмытым къыхэкӏкӏэ а ор уэуэ къагъэсэбэпыну къащтащи, ахуэдэу зэрахьэ. Ауэ тхыкӏитӏыр зы хъун щхьэкӏэ ягъэ кӏынкъым. Ари къэбэрдейбзэм хуэдэу дывгъэтх, о дывмыгъэтхыу, уэ дывгъэтх, жари къащтащ. Ари къапщтэ хъунущ, ари хэбзэ ӏейкъым. Сыт хуэдизу зы макъыр зы дамыгъэкӏэ птхырэ пэт ар дамыгъитӏкӏэ щхьэ птхын хуей хъуа жа, птхын хуей хъуа жаӏэрэ упщӏэ къаӏэту щытми, тхыкӏэр зы хъун щхьэкӏэ апхуэдэ хуэгъэкӏуэтэныгъэ гуэр зэхуэтщӏын хуейуэ сэ къызолъытэри, мы ори уэ къикӏыу мыхъуу, ар уэ, э кӏэщӏ, э кӏэщӏ. Иджыпсту зэрыдытхым хуэдэу уэуэ дытхмэ нэхъыфӏу къащтащи, сэри ар ядызоӏыгъыр. Етхуанэрауэ, къэбэрдейбзэум щхьэхуэу щытх еиныгъэ цӏэпапщӏэхэр, еиныгъэ къызэрыкӏ цӏэпапщӏэхэр Адыгейм зэрыщатхым хуэдэу псалъэм пытхауэ, Дытхын хуейщ, жари къащтащи, ар сэ ядэсӏыгъкъым, сыту жыпӏэмэ, нетӏэ зэрыжысӏащи, адыгэбзэ псалъэхэр армырами кӏыхьыщэщ. А псалъэ кӏыхьыжьым аргуэру зы еиныгъэ цӏэ папщӏэр пыбгъэувэжмэ, нэхъ кӏыхьыж мэхъури, къэбэрдей тхыкӏэм зэрызетхьэм хуэдэу, ар пыхауэ тхамэ нэхъыфӏу сэ къызолъытэ. Псалъэм щхьэкӏэ егъэджакӏуэ. Си егъэджакӏуэ жыпӏын щхьэкӏэ, Сир щхьэхуэу егъэджакӏуэр щхьэхуэу птхын хуейуэ Къэбэрдейм зэрехьэ пэжыӏэ, иджы ар зэпыгъэувауэ фегупсысыт зэ, Си егъэджакӏуэр зэпымыхауэ зэбгъэдэту. Си егъэджакӏуэ. Им иужькӏэ е къакӏуэу, зэпыту. Мис ахуэдэу щэпхъэ зыбжани къэсхьауэ щыта сэ псалъэ кӏыхьхэм щыхуэдэу. Къыпыувэмэ, нэхъ кӏыхьыж ищӏуращи, пыхауэ щытмэ, нэхъыфӏу сэ къызолъытэ. Ауэ иджыри абы дытелэжьыхь хъунущ, пхузэфӏэмыхын ӏуэхугъуэкъым, е апхуэдэу, е мыпхуэдэу къапщтэмэ, тӏуми зэхуэдэу къапщтэмэ, ягъэ кӏынукъым, ауэ зэпыхамэ, сэ нэхъыфӏу нэхъ игъуэу къызолъытэ. Итӏанэ, абы къахьа еханэр Ар ядэсщтэхэкъым, сыту жыпӏэмэ псалъэм щхьа иджыпсту и жыдори зы тхэпкъ къыдогъэщхьэпэ пэжыӏэ, ар и кӏэщӏрэ ырэ зэбгъурыту тӏукӏэ ятхыну къащта. Мис ар хъунукъым, хуейхэкъым абы, сыту жыпӏэмэ и жыхуэтӏэ тхыкӏэр Къэбэрдейми Адыгейми дахэ дыдэу къагурыӏуауэ ящӏэ зэрахьэ икӏи. Абы зыкӏи ягъэ къакӏуэкъым. Аращи, ар ахуэдэу дымытхыу е-рэ ы-рэ зэбгъурэ тытхыну жыхуаӏэр къезэгъкъым икӏи хуейкъым. Щӏыпӏэ нэхъ щӏыпӏэ куэд еубыд зы дамыгъэкӏэ птхыфынур дамыгъитӏкӏэ птхыу щытмэ. Мыр зы дамыгъэкӏэ хъарзынэкӏэу зотхыфри, ар дамыгъитӏкӏэ щӏэтхын щаӏэкъым. Ебланэрауэ, мис а уы жыхуэтӏэ дамыгъэми, тхэпкъми теухуауэ зы унафэ къащтащи, ари сэ ядэсӏыгъкъым, сыту жыпӏэмэ псалъэм щхьэкӏэ Хэку щыжыпӏэм и дей кым ӏу пытщи, ар кӏэщӏу укъоджэ, ара ар ахуэдэу къренэ, жаӏащ, ауэ Хэкум жыпӏэну щытмэ, жи, ум ы пытыжын хуейщ, жи. Сыт щхьэкӏэ пытыжын хуейщ, хуеиххэкъым. Ахуэдэу къащта унафэр сэ ядэсӏыгъкъым, нетӏ, иджыпсту зэрызетхьэм хуэдэ къабзэу, Къэбэрдейми, Адыгейм, бзэми зэрыхэтым хуэдэ къабзэу, ур ууэ къэдгъэнэжын хуей, зы щӏыпӏэ гуэрым дей Хэку зэрыжытӏэм хуэдэу кӏэщӏу дыкъыщеджэфу, Хэкум щыжытӏэм деи абы щэхуу зы ы бгъэдэт хуэдэу дыкъеджэфу ахуэдэу къэгъэнэн хуей. Сэ щэщӏ нэхъыбэрэ курс къызэӏусха адыгэбзэ тхыкӏэ-еджэкӏэ езгъэщӏэнуи, зыми гугъу къащыхъуу къехьэлъэкӏыу сыхуэзакъым а тӏэм а хьэрфхэр. Аращи, ари ахуэдэу ы пэгъэувэн хуейщ жыхуиӏа унафэр хэгъэкӏын хуейщ, зэрыщыту къэгъэнэжын хуейуэ си гугъэщ. Аращ а комиссэм и лэжьыгъэхэм къахьар ӏуэхугъуибл мэхъури, мис ахьэм щыщу зы тӏур мыхъумэ, адрейхьэр хъарзынэщ. Ауэ абы къыщымынэу, ахьэр зытемыпсэлъыхьауэ ӏуэхугъуэ куэд иджыри щыӏэщ. Иджы щӏэуэ зы комиссие зэхэтшэфу щытмэ, ахьэри хэтыжу мыбы, ахьэми елэжьыжынурэ, тхыкӏитӏыр зы щӏыным, зэпэгъунэгъу ищӏыным, зэпэблагъэ ищӏыным лъэбакъуэ лъэщ гуэр аргуэру зэ хуачауэ хъуну си гугъуэщи, Тхьэм ахуэдэ комиссиещӏэр дэгъуэу лэжьауэ иджыри дигъэлъагъуж. Минитӏрэ пщыкӏух гъэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм и зэхуэсым иужьрейуэ и гугъу щащӏауэ щытащ адыгэ лъэпкъыр зы алфавит зэрыхуэныкъуэм, комиссэ гуэрхэри абы теухуауэ зэхашэну жаӏат. Ауэ ӏуэхур аргуэрым дэнащ. Лэжьыгъэ къытпэщылъыр дымыщӏэмэ е тщӏэ хуэдэу дгъэлъагъумэ, ди щхьэ къэдгъэпцӏэжу аращ. Вэрэвийм я пщӏэнтӏэпсыр епкъуэкӏыу уадекӏуэкӏыфарэт мы дунеижьыр зезыгъакӏуэ лъэпкъ пашэхэм. Уадемыкӏуэкӏыфрэ, ху хуэдэу уаужьыгъынщи, уи цӏи уи щхьи ямыщӏэжу уахэшыпсыхьыжынщ.